Dia daoibh agus fáilte go Scéalaíocht le Siopa.ie. An tseachtain seo beimid ag léamh an scéal galánta seo Scuabtha chun Siúil le Julia Donaldson atá aistrithe go Gaeilge ag Gabriel Rosenstock. Scuabtha chun Siúil. Bhí cat ag an gcailleach, Cailleach an Hata. Ní srón a bhí uirthi ach saghas éigin fata. Bhí an cat ag crónán is ag gáire go baoth. Seo chugainn ar an scuab iad ag teacht ar an ngaoth. D'éirigh sé fiáin is gheit na préacháin. Mo hata arsa an chailleach! Tá sé scuabtha chun fáin! Síos linn arsa an chailleach, síos i measc na gcrann. Cá bhfuil mo hata, dar Duach níl sé ann! Amach as na sceacha, tháinig madra mór dána. An leatsa an hata seo, a Chailleach Bhuí Ghránna? Is sásta a bhí an chailleach labhair an madra go teann nuair a shocraigh sí an hata ar ais ar a ceann. An ligfeá dom eitilt libh, a chailleach, a chroí, is fada ó a bhí craic agam nó aon phíosa spraoi. Léim ar bord, arsa an chailleach is d'imigh siad leo. Níor chuala tú cheana, a leithéid de ghleo. In airde san aer, thar chnoc is thar sliabh, Hó hó! arsa an gadhar, thar a bhfaca tú riamh. Bhí an chailleach ag gáire, bhí an ghaoth an-gharbh, an ribín ina gruaig nár thit sé go talamh. Síos, arsa an chailleach, síos linn san aer, cá bhfuil mo ribín ó mo thrua ghéar! Amach as na crainn tháinig éinín beag glas, ná bí ag caoineadh, seo, seo, éirigh as! Fuair tú mo ribín! Beidh mé buíoch díot go deo! Thug sí cead ansin don éinín imeacht san eitilt leo. Woof! arsa an gadhar in airde ar choca féir. Tá seo go diail ar fad, an-spórt go léir! Seo linn! arsa an chailleach, thar abhainn is thar loch! Bhí an ghaoth ag séideadh go déanach is go moch. Bhí an bháisteach ag titim, bhí na caoirigh faoin gcrann. Tá rud éigin ar mo lámh, tá mo lámh ag éirí fann. Fút! arsa an chailleach. Fút, fút, fat! An créatúr bocht cráite, chaill sí a slat! Síos! arsa an chailleach, síos linn anois! Ach ní fhaca siad an tslaitín faoi thom ná faoi dhris. Amach as lochán a bhí lena n-ais, cad a léim os a gcomhair ach froigín bog tais. An leatsa an tslat seo? ar seisean go bog. Is liom! arsa an chailleach, Maith thú, maith an frog! An bhféadfainnse eitilt libh? arsa an froigín beag cliste, eitilt linn ab é ambaiste ní miste. Is d'eitil siad leo siar leo go mear, arsa an chailleach léi féin, an bhfuil rud éigin cearr? Muise tubaiste ar mhuin tubaiste. Cad seo? Ha! Scoilt an scuab ina dhá leath! Síos leis an gcat, leis an ngadhar, leis an bhfrog, plab, bhí an t-ádh leo go raibh an talamh breá bog. Scuabadh an chailleach isteach sna scamaill, chuala sí búir ina cluas tar éis tamaill. Mise Donncha Dragan, is breá liom do shrón, go deimhin bheadh gach cuid díot oiriúnach mar lón. 'Síos! arsa an Chailleach ag eitilt tríd an néal. 'An dragan ina dhiaidh! Agus tine óna bhéal! Bhí ocras ar Dhonncha, bhí an Chailleach ar crith. 'A dhragain ná hith mé le do thoil ná hith! Cén fáth nach n-íosfainn thú, a chroí? Bain díot do hata! Ó is breá liom do shrón! Tá sí cosúil le fata! Níor bhac an dragan le haltú roimh bhia. D'oscail sé a bhéal is ansin, ó a Dhia! Cad é seo in aon chor ag corraí istigh sa riasc? Ní duine é, ní éan é, ní ainmhí é ná iasc. Th'anam 'on diabhal! arsa an dragan. Bhí allas leis go tiubh. An púca é nó cat mara? An bhfuil bás chugam inniu! A Dhonncha, arsa an Ollphéist, ná téigh in aice le mo lón! Ó, ná maraigh mé! arsa Donncha. Ochón! Seo dhuit do lón! Dhein mé dearmad mór is léir! Tá an-bhród ar fad agam! Is d'eitil sé suas sa spéir. Go n-imí an sioc leat, a Dhonncha! arsa an ollphéist ansin de liú go raibh slaghdán trom bliana ort, is ina dhiaidh sin an fliú! Síos leis an ngadhar, leis an gcat, leis an éan, síos leis an bhfrog, tá sibh brocach, tá sibh bréan, nígí sibh féin ansin san uisce glé! Ó a chairde, a chairde, shábháil sibh mé! Is ea a lean sí an coire is chuir tine faoina thóin agus d'fhan a haghaidh ceaptha go mbíonn sé ag a shon lóin. Bhí muisiriúin dhearga ann, fuair an cat buaircín, fuair an frog lile is an t-éan cipín. Mheasc sí an t-iomlán.